maka nkwalite asụsụ na omenala Igbo Owelle FM 99.5 Enugu maka mgbasa ozi nke bụ eziokwu akụkọ ụwa egwu na amụ Owelle FM 99.5 ọ kụọla elekere anọ nke uhuruchi

taa bụ ụbọchị fraịde ahịa orie mkpụrụ abalị asaa n'ime ọnwa maachị nke afọ 2025 na mbụ ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a ka anyị ji mere isi akụkọ nwa amadi ahụ jibu ọkwa Director General nke achụmnta nkwado Labour Party presidential campaign n'afọ 2023 bụ Doyin Okupe alaala mmụọ Ndị uwe ojii na Lagos steeti anwụchiela ụmụafọ mba Pakistan n'ọka ekpe na-akpa arụ ntọrị ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. N'akụkọ obi aṅụrị ka anyị ga-eme ka ị mata na nwaanyị onye ihe nkiri onyonyo bụ Chika Ike amụọla agadagwa nwa nwaanyị ọhụrụ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ hiri odo ka anyị ji bịa na nke uhuruchi taa ma cheta o na akụkọ ụwa anyị na-agakwa n'iru n'ọnyanwụ ududo anyị bụ www.owellefm.org tọzie ntị n'ala ka anyị butuoro gị akụkọ ụwa ndị a na ndị ọzọ ka ọ ha n'uju ọkọ akụkọ bụ m Chika Nwazụ Doyin Okupe bụ onye okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ama ama n'ala anyị ma bụrụkwa onye jiburu ọkwa nke presidential aide anwụọla ka ọ gbachara afọ iri asaa na abụọ ozi mere ka a mata na dọkịnta Okupe nwụrụ n'isi ụtụtụ taa bụ fraịde ka ọ rịachara ahụ ogologo oge nke a na-atụ anya na o nwere ike ịbụ ọrịa kansa Doyin Okupe ka a nọrọ n'afọ 2022 kpalite n'ọkwa Director General nke achụmnta nkwado Labour Party Presidential Campaign maka ntuliaka ọchịchị izugbe afọ 2023 mana e mechara manye ya ka ọ rịtuo n'ọkwa ahụ kwụrụ maka ebubo metụtara ibukọrọ ego ọhaneze site n'akwụkwọ a gbara gbagide ya n'ụlọikpe ozi sitere na aka ezinụlọ nwoke ahụ bụ nke kwuru na ahụike ya bịara kawanye njọ nke mechara were bute ọnwụ ya n'isi ụtụtụ taa otu nwanyị onye omebe iwu na-anọchite anya mpaghara Kogi Central Senatorial District n'ụlọ nzukọ ukwu seneti ala anyị bụ Senator Natasha Akpoti Uduaghan ajụọla ịnabata mmachi ahụ ndị otu ya machiri ya ihe ruru ọnwa isii ka ọ dị ugbu a nwaanyị ahụ kọwara mmachi ahụ dị ka nke na-agbasoghị usoro iwu ma tie aka n'obi ya sị na ya ka bụ onye omebe iwu ya bụ n'ọkwa nke senetọ nke a siri na otu akwụkwọ ozi bụ ebe ọ nọrọ zaghachi ya bụ ụlọ nzukọ ukwu seneti ụnyaahụ bụ Tọzdee ka ndị omebe iwu seneti nọrọ machie senetọ natasha na ọkwa ya ịga n'iru na-esonyere ha m n'ihe ruru ọnwa isii ugbu a nke a bụkwuru maka ebubo ịkpaso ya agwa akwamiko nwa nkịta nke ọ na-ebo senetọ senate president na ala anyị bụ senetọ Godswill Akpabio Mmachi ahụ sitere na ntụziaka nke otu Senate Committee on Ethics, Privilege and Public Pe- Petition kpebiri megide nwanyị ahụ. Site na nkwụsị ọkwa ahụ, Senetọ Natasha Akpoti Uduaghan ka a na-agaghị akwụ ụgwọ ọnwa ya n'ime oge ndị a tinyere ịnapụ ego mmachi mmachi akpa ndị ọzọ yana iwepụ ndị ọrụ nche ya ebe e kwukwara na ọ gaghị esonyere ndị omebe iwu ibe ya were tinye ọnụ n'okwu ma ọ bụ bata abata n'ogige National Assembly ruo mgbe ọnwa isii ndị a gasịrị aka ndị uwe ojii akparala ụmụafọ mba Pakistan abụọ na Lagos steeti bụ ndị ji ntọrị mmadụ ma nara ego ntọhapụ a kpọrọ ransom mere aka ọrụ nke a pụtara ihe site na akwụkwọ ozi ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ahụ bụ SP Benjamin Hundeyin nyefere ndị nta akụkọ ụnyaa bụ Tọzdee na Lagos ya bụ onye Police Public Relation Officer kwuru na ha nwụchiri mmadụ abụọ ahụ ngwa ngwa ha natachara ozi n'ụbọchị Wezdee banyere ntọrị nke otu nwafọ mba Pakistan gbara afọ iri anọ na asatọ na mpaghara Ikeja bụ isi obodo Lagos steeti. Mmadụ abụọ ahụ ka e nyere aha ha dịka Roman Gull gbara afọ iri na itoolu ya na Aftab Ahmad gbara afọ iri abụọ na asatọ ebe ndị otu ha mmadụ ise ọzọ bụkwa ụmụafọ mba Pakistan mere mgbọmgbọ ọsọ n'oge ahụ ozi kwuru na ha jiri ụzọ aghụghọ kwụọrọ nwafọ mba ha bụ Pakistan ego njem ụgbọelu ka o si na Kano steeti bịa Lagos n'ụdị na ha chọrọ inye ya ọrụ isi nri a kpọrọ chef ma mechaa kpọbata ya n'otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'abalị iri abụọ na asatọ nke ọnwa Febụwarị ka chi na-efota ụbọchị ahụ gasịrị ka mmadụ asaa batara na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ ma jide nwoke ahụ were kee ya agbụ tupu ha akpọtụrụ nna ya ukwu na Kano steeti site na ozi ederede ka ọ kwụọ ha ego dị nde naira iri ise 50 million naira tupu ha atọhapụ ya ka o nwere onwe ya nwoke ahụ mechara kwụọ ha ego dị otu nde naira 1 million naira ka o mechara abalị atọ iji rịọ ha ka ha nyetụ ya oge tupu ọ gaa mee mkpesa n'aka ndị uwe ojii. N'Owelle 99.5 FM Enugu ka akụkọ ụwa ndị anyị na-anụ si were na-abịara gị anyị ga-aga n'iru ma anyị machara gị ọkwa ndị a
Kama mba na mba ga-ebute ọgụ, mmiri zobe, gere ntị n'ọkwa dị oke mkpa maka nchekwa ndụ na akụnaụba gị. Igbo niile bụ ofu, onye egbula nwanne ya. Ọ dịrị isi mma, ọ dịrị agụba mma. Gbaa mbọ hụ na ị kpọchiri ọnụ ụzọ gị nke ọma oge niile. Ị ga-ahụkwa na ị chekwara ihe akụ na ihe enwe enwe gị nke ọma. Hụ na ị kpọtụrụ ndị uwe ojii ma ị hụ ije ma ọ bụ ndị dị aṅaa. Kpesara ndị uwe ojii ma o nwee ihe gị furu efu. Zubekwanụ ndị nche na gburugburu gị. Ụmụ Igbo, udo amaka. Ka anyị jikọọ aka ọnụ kwalite udo n'ala Igbo, kwụsị tigbuo zọgbuo. Chetakwa, otu aka anaghị eke ngwugwu. Ozi a sitere gị n'ụlọ mgbasa ozi Owelle 99.5 FM Enugu.
Igbo ndị ọma, ndị njem na ndị ọkwọ ụgbọala, cheta na dịka e kwuru na eje alọ bụ isi ije. Ekpere anyị n'isi onye ọbụla bụ na anyị ga na-eje eje na-abata abata. Biko, agbala oke ọsọ n'ụzọ, agbala n'ọwara onye ọzọ. Jee nyochaa ọnọdụ ụgbọala gị kwa mgbe kwa mgbe. Azana ekwentị oge ọbụla ị na-agba n'okporo ụzọ. Ebuna oke ibu, anụla mmanya na-aba n'anya tupu ị nyawa ihe ọnyịnya. N'ikpeazụ, ị na-anya nke gị, gbaa mbọ hụ na ị na-anya nke onye ọzọ. Ozi a sitere n'Owelle 99.5 FM, Enugwu.
daalụ igbo ndị ọma dịka ị ka na-aga n'iru na-esonyere anyị n'oge akụkọ ụwa ndị a n'ịga n'iru n'akụkọ ndị ọzọ fọrọ anyị n'aka ka anyị wetara gị akụkọ si mba ofesi

Mba United Arab Emirates n'aka nke ha ka na-agọ ụkwụ na aka ha sị na o nweghị ha mara banyere ebubo ahụ ha kọwara sị na o nweghị ihe akaebe m mpaghara West Darfur nke isi ọchịchị ya dị na Geneina abụrụla m ebe otu agha Rapid Support Forces nwere mgbọrọgwụ site na aka otu ha ndị ọzọ a kpọrọ Arab Militia nọ kemgbe na-akwakọrịta mgbọ mba Sudan abụrụla ndị gabigara ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu nke agha ndị nkịtị dara na etiti otu abụọ na-ama gọọmenti mba ahụ aka n'ihu n'ime afọ abụọ gara aga Esemokwu nke dị ugbu a malitere na oge emume Ramadan nke afọ 2023 kpọmkwem n'abalị iri na ise nke ọnwa Eprel. Otu abụọ ahụ na-ama onwe ha aka n'ihu gụnyere otu Sudanese Armed Forces nke onye nọ n'isi ya bụ Abdel Fattah al-Burhan ya na otu Rapid Support Forces nke jikọrọ aka ọnụ ha na otu Janjaweed nke onye nọ n'isi ya bụ Hemedti mana mmadụ abụọ ahụ malitere ịma onwe ha aka n'ihu onye ọ bụ ya ga-anọrọ n'isi ọchịchị mba ahụ kemgbe afọ 2019 mgbe otu Rapid Support Forces kwatuchara ọchịchị dị mgbe ahụ na mba Sudan n'akụkọ obi aṅụrị bụ entertainment nwaanyị onye ihe nkiri onyonyo n'otu Nollywood bụ Chika Ike amụọla nwa ọhụrụ nke mbụ ya ya na di ya bụ onye a na-amatabeghị ka ọ dị ugbu a nwaanyị ahụ kwupụtara nke a ụnyaahụ tọzde site na ọwa ozi Instagram ya n'otu ihe onyonyo nwa ọhụrụ ahụ ka a hụrụ ederede ọ gbakwunyere na ya bụ nke sitere m adaeze m nwa m abịala ya na anyanwụ ụtụtụ m ndị nta akụkọ nwetara ozi bịara n'ime izu ụka ole na ole gara aga na ọ bụ senetọ ned nwoko bụ onye omebe iwu na-anọchite anya mpaghara delta north senatorial district n'ụlọ nzukọ ukwu seneti ala anyị bụ ya nwe nwa ahụ mana Chika Ike mechara zipụ ozi nke o dere sị na ya achọbeghị ịbụ nwunye nke asaa nyere nwoke ọbụla o wee bụrụ ya igbo ndị ọma na ọ kwanụ ya bụ akụkọ obi aṅụrị ka anyị ga-eji were pịachie ya na akụkọ ụwa nke uhuruchi taa bịara gị n'Owelle 99.5 FM Enugu mana tupu ọ kụrụ ọnụ gee ntị ọzọ na akụkọ ndị ahụ anyị gụpụtara gị na mbụ nwa amadi ahụ jibu ọkwa director general nke achụmnta nkwado Labour Party presidential campaign nke afọ 2023 bụ Doyin Okupe alala mmụọ Na Legọs ka anyị kọrọ gị na ndị uwe ojii anwụchiela ụmụafọ mba Pakistan mmadụ abụọ nọ kemgbe na-akpa arụ nke ntọrị ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naijiria. N'ama obi aṅụrị ka anyị kọkwara gị na nwaanyị ihe nkiri onyonyo n'otu Nollywood bụ Chika Ike amụọla agadaga nwa nwaanyị ọhụrụ nke mbụ ya. n'aha ndị dekọrọ ma hazie akụkọ ụwa ndị a ruru gị ntị nke Nnabuife Nwokwu ya na ndị otu ya ka m Chika Nwaazụ onye gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo ji ekenesi gị ike maka isonyere anyị na-asị gị uhuruchi ọma nụ Igbo ndị ọma